Níor nocht Aoife na drochsmaointe sin nuair a bhí sí i gcúirt an rí agus lig sí uirthi go raibh grá mór aici do na páistí. D'inis sí scéalta d'Fhionnuala faoi óige a máthair, d'imir sí fológa le Fiachra agus le Conn sa choill agus chuaigh sí féin agus Aodh ag iascaireacht le chéile ar Loch Dairbhreach. Tá sí ag screadaíl amach ós ard anois. Ach chuaidh sé dian uirthi a bheith go deas. Go deimhin chuir sé tinneas uirthi agus bhí uirthi teacht ar sheomra folamh i bhfad i bhfad ó gach duine sa chaisleán agus tamall a chaitheamh ag screadaíl in ard a cinn is a gutha istigh ann. Chuir an screadaíl sin feabhas uirthi agus bhí sí ábalta leanúint ar aghaidh arís ansin. Go gairid 'na dhiaidh sin, d'iarr Lir ar Aoife é a phósadh. Liostaigh sé na cúiseanna ar a mhéara. Tá grá agat do mo pháistí agus tá tú tar éis sonas a chur ina saol arís. Is dóigh liom go bhfuil tú go hálainn agus, chomh maith leis sin, tá tú an-chineálta liom. Mar sin, phós Lir Aoife agus anois bhí Aoife ina banríon ach fós ní raibh sí sásta. Tá grá ag gach duine do na páistí gránna sin, a smaoinigh sí, agus is aoibhinn leo go léir iad. Níl aon suim ag daoine ionam. Níl sé sin ceart ná cóir. Is mise an banríon agus mar sin is ceart go mbeadh gach duine dom adhradh. Agus féach, tá sé ana crosta ar fad. Ag suíochán. Arrgh! Go deimhin, bhí sí sa seomra folamh i bhfad níos minice agus bhí a cuid screadaíl ag éirí níos airde agus níos géire. Anois, bhí draíocht ag Aoife i ngan fhios d'aon duine agus ba mhinic a chuir sí mallacht ar dhaoine a bhí ag cur isteach uirthi. Lá amháin smaoinigh sí ar phlean. D'ullmhaigh sí í fhéin chun gníomh draíochta uafásach a imirt. Nuair a bhí sí ullamh, dúirt sí le Lir go raibh sí chun na páistí a thógáil go Loch Dairbhreach chun picnic a bheith acu. Agus féach sa phictiúr, tá a lán draíocht aici. B'fhéidir go bhfuil, dhéanann sí mallacht. Ó, tá tú thar a bheith cineálta leis na páistí a stór, a dúirt Lir agus é an-sásta an scéal sin a chloisteáil. Ba bhreá liom dul in éineacht libh ach ní féidir liom. Tá an tSeilg Ríoga ar siúl agus caithfidh mé í a threorú isteach sa choill mhór. Agus féach an Rí ag dul amach go dtí an tSeilg Ríoga anois. Slán! Sa phictiúr tá na páistí ag snámh anseo san abhainn. Lá breá samhraidh a bhí ann agus chomh luath agus a bhí an bia blasta don phicnic sa charbhat thug siad aghaidh ar an loch. Bhí na páistí ar bís. Bhí uisce an locha ag glioscarnach faoi sholas na gréine agus rith siad isteach ann láithreach. Ansin d'imir Aoife a cleas draíochta. Cad a dúirt sí? Ó, féach. Tá lán draíochta ann. Déanaim ceithre eala gheala bhána díbh ar feadh naoi gcéad bliain. Trí chéad bliain a bheidh sibh ar Loch Dairbhreach, trí chéad bliain ar Shruth na Maoile agus trí chéad bliain ar Inis Gluaire. Tháinig meangadh gáire ar a haghaidh agus í ag féachaint orthu le linn dóibh a bheith ag athrú. Chaill siad a gcruth daonna. Bhí a lámha ina sciatháin. Bhí a gcosa ina lapaí agus bhí muinéal fada grástúil ar gach duine díobh. Bhí siad ina n-ealaí anois. Agus féach sa phictiúr. Tá na lámha ina sciatháin.